aa kalata tinachoka kumudzi kumalawi obwande mukuli chani achimwene lero ndakondwanso kuti ndapeza danga lokulemberani kalata iniyo achimwene anga okondeka matchona ku mangalande matchona amene munathawa kwanu kumakalolera kuvutika kumeneko ndikudziwa mudzichita makani kuti obwande akuvutika ndani mukuvutika si inu kumeneko aa achimwene ndalama zanu kumeneko mukudya ndi aziyenda m'manja ndalama zimakoma kumadya ndi abale ako enieni nanga taonani kumeneko mukusowa wokudya naye sikuzunzika kokhakokha kumene ndikukambako achimwene mundilole ndinene kuti madolo omwe aja akwezy basezi ndi amene andigulira sitamu pa tsiku la lero monga muja ndidakambira muja achimwene panopa ndiye basi ya kwezy ija yayamba kumene kumangochi ija ndiye ya bebo osati masewerayi nanga si kutenthaku anthu akuthamangira ku nyanja ndiye ku nyanjako Basi imene anthu akumakwera ndi imeneyi ya Kwezy amwene. Kunyamuka ku Blantyre 8 koloko m'mawa kupita ku Mangochi. Komanso kunyamuka ku Mangochi half past 2 masana kubwerera ku Blantyre. Monga nthawi zonse achimwene, ndimakayenda m'tauni dzanadzanali. Sikuti ndimakangoyenda ngati mmene mukuganiziramo ayi ndithu. Makono zomangoyenda zijatu unali mtendere amwene. Anyamata anaopsa kwambiri m'taunimo. Nakuuzani kale mmene chitetezo chathu chakhalira chili chosokonekera zomangoyenda ngati ziweto zija masiku ano tidasiya achimwene. Kachiwanda kamene kakuyenda kwathu kuno kongochotsa moyo si kachiwanda kabwinoyi. Ndi chisokonezo achimwene. Ndimakayenda m'tauni koma osati kukangoyenda chifukwa munthu ine, inde ndimakhala wochuluka nzeru koma nkhani zachitetezozi ee! ndimakhala wosamalitsa kwabasi. Ndikudziwa mudzinena kuti kodi Obwande, inu zachitetezo kumeneko ndiye kuti mwati sizinalongosokebe? Ah, akuti akuzilongosola ngakhale anayamba ndi kutinena kuti akuti ayi tikudzetsa mantha m'mitima mwa anthu ambiri ndi makamwa athu akuluakulu ngati bwatowa pena ndikamakhala achimwene ndikumadzaona ngati izizi zachitetezozi ndi nkhani yayikulu imene imafunika kuyiunikanso bwinobwino mabwana athu amathawa chilungamo pena pake achitetezo athu ndimadzawaonabe ngati pena pake chilimbikitso chimawasowa kena kake kuti kawapangitse kuti adzigwira ntchito molimbika kaja kakumadzasowa pena pake koma nthawi zonse timayembekezera kuti achitetezo athu achite china chake chachilendo nthawi zonse galimoto zawo zimakhala zili chilili opanda mafuta oti ndikuthamangira pena pake akamva kuti chitetezo chasokonekera Koma timayembekezera kuti zinthu zina zake pena pake zikavuta akapezekepo achitetezowo. Mabwana chilungamo akuchidziwa koma mwadaladala amathawa chilungamocho numalimbana ndi zina ndi zina. Amwene, kwathu kuno umati kuona yunifolomu ya wachitetezo umachita kuti eeh, kodi gule wamkulu ameneyi ndi wa ku. kwa malili kapena kwa chikho mwamuwedza kuti uyu mwinatu mwamuwedza kwa kapanira eti amwene yunifolomu dzigambadzigamba bwanji kodi zinatha zija zolandira mayunifolomu zija akuti ii lero bwantasa zinatha kalekale zimene zija aliyense pano amapanga zake ndiye zimatheka kupanga aliyense zake ndi tindalama tonyenyeka timalandidwato amwene kuwayang'ana bwana sajenti kuona jomboyo ey chijombo chitayasamula amwene ngati chikupempha mtedza chitachita kuuma kangalala ndi kutopa ndi polishi kumaoneka ngati pansana pa ng'ona chapansi chinatha kale kale anayika cha theyala la ngolo kenaka nachonso chinatha kalekale anakakhometsa lata la basi pansipa akamabwera wapolisiyo amakhala ngati kubwera mngelo gabriele kho kho kho chilimbikitso alibe loko achite bwino nkhani imangothera poti zikomo kwambiri koma udindo omwe uja malipiro omwe aja Koma chonsecho tikufuna kukonzanso nkhani zachitetezo kwathu kuno ndi anthu amene alibiretu chilimbikitso moyo mwawo. Maudindo kumachita kuyang'ana kuti kodi ndi mwana wa ndani ameneyu? Bambo ake ali ali ndani kodi? Aaa ameneyu ndikumudziwa mpatseni udindowu. Wandibhowa sindikufunanso kuti ndidzimuona pafupi ameneyu mutumizeni ku Namizana kapena ku Nsandama akaona kuti kumeneko akapanga bwanji. Tili nawo mapolisi achitetezo achimwene koma chilimbikitso alibe ndiye tikamakonza nkhani zachitetezo sibwino mangolambalala pamenepa ayi sindikudziwanso kuti kaya kumeneko ndiye ndinafikako nthawi yanji kaya chimwene nkhani ndimakamba ndiyoti ndimayenda mtaunimu koma wamantha wachewuchewu ndi mmene zinthu zake zikuyendera ndimasakasaka chimanga chimwene ish ifetu ngati zikutithera tasanduka tasizinthera amwene mavuto kwa mtikholophethe nthawi imodzi amwene moti pena ukakhala kumati oho kungananga ndiye pamenepa ndikuyambira pati zinthu zakezi tipumira pati kwenikweni chimanga ndi momwe muja chete chete achimwene sitikudziwa kuti kanthe tikugwira mtengo wanji kaya Tili mkati mosaka chimanga ndi pamene ndimadzakumana ndi unyinji wa mabwasala anamadyabwino m'taunimu, ali cha pena pake. Ena akuphika nsima zawo, ena akukambirana nkhani zosiyanasiyana. Ife mumtima mwathu timadzadziuza kuti, Eh, msonkhano wa mikhulang'ona uwu. Eni tauni, mabwasala, eni ndalama. kaya ndiye wayitanitsa msonkhanowo ndiye ndi ndani kaya bwana wake wakuti komanso kaya ndiye akukambirana chiyani kaya chifukwa ndiye eh panali galimoto osati sewera achimwene mtundu wina uliwonse wa galimoto zina zolira zokha zina zolira pochita kukankha ngati munthu zina za magudumu operepeseka ngati kumimba kwa njoka zina zoti mbali inayo kuli magudumu a wilibala inayo kuli angolo inayo anayikako lathakitala gudumu zikamayenda zili tang'a tang'a tang'a ngati nkhanu zonse zinali pamenepo chapatsogolo pang'ono ndi pamene ndimadzaona nawonso anjinga za moto ali gulu ine ii koma msonkhano umenewu ndiye ndi waukulu bwanji mpaka na anjinga za moto nawonso abwera nawo pomwepa akufuna kudzamva zimene bwana wawayitanitsayo akufuna kunena eti ayi zili bwino ndithu zinthuzi ntayandikira ndi pamene ndimadzaona ena achapa tizovala tawo ndi kuyanika chapoteropo enanso amene pogona pawo mkodzo umawapulumuka anali nawonso atayanika timabulangete tawo tatchale chapena pake zinthu zomwe zinandipatsanso maganizo ena kani anthuwa akumagona pompa eti koma umenewu ndi msonkhano wachani wakuchalichi kapena nanga mpaka na anthu kumagona pomwepa nditayandikira kwambiri ndi pamene ndimadzamva kuti ii a Bwande kodi ngati ndi msonkhano ayitu anthu akudikirira mafuta agalimoto ine a kachikenanso kuyang'anitsitsadi patali ndimadzaona anyamata amene amagwira ntchito yothira mafuta mu galimoto za wanthu ali chapoteropo kusewera juga ichi chakuda ichi chofira wani ndakamenya pansi ndakabisa ukapereka 1000 ndiye kuti utenga 2000 ukapereka 5000 ndiye kuti utenga 10000 kofira kaja kali pati kufunsa kuti kodi anyamata mpakana mwafika pamenepa akuti ii basi tiwo bwantasa mafuta kwathu kuno ndiye ndi mmene zikukhaliramo pena pake zinthu zikamachitika ndimamvetsa chimwene madolazi forex ndalama zakunja kwathu kuno Zavutadi zoona, koma pena pakenso ndikumadzaonanso kachibwana pa anthu amene amakhala akuyang'anira zinthu ngati izizi za mmene mafutawa amagawidwira kwathu kuno achimwene. Zikumakhala zosamvetsetseka kuti tsiku lina lake ndiye ndi ngambwingambwi kutapa kutaya. Basi tsiku lina lake kudzangopezeka kuti kamodzi ndi kamodzi kulibiretu dziko lonse olo dontho. Kodi zikumayendetsedwa bwanji zinthu zakezi? Sikukumakhala ndiye kuti zinthu zoti zizitionetsa kuti ee posachedwapa tikhalanso pa mavuto adzaoneni. akusowa kwa mafuta tiyeni tichite izi komanso tichite izo vutolo lisanafike nchifukwa chani nanga nthawi zonse machitidwe athu akumakhala odzidzimukira ngati mwina mwake vutolo langobwera mwadzidzidzi kuti sitimadziwa zikhala choncho pena pake amwene mmene anthu timagwirira ntchito kwathu kuno zimakhala zinthu zoda mutu kusukulu sidapiteko inde koma nkhani ya pulaning'i pa nkhani za mafutazi ikutichedza kopsa ujeni mapale anyamata akampopi united avinitsidwa ndombolo ndombola ndombolo amwene kuzidzolatu zigoli zinayi kwa chilowere esh ine kumva chisoni mwamva inu tikamanena kuti kwathu kuno za mpirazi timanamizana ena ake amatukwana koopsa Kuno mpira wathu timasewera ndi malefu, kudikirira mapenate choncho kenaka kumadziona kuti ah ndife madolo ife, apa tikutha zinthuzi. Ah! Kutere kwatu kunonso utakangomva, eh bwande, eh bwande, eh!